igbo ndị ọma m ji eme ọnụ abịakwa m ka m si abịa ọzọ afa m bụ nwaada Chizzy abịa m taa ka m bunye unu uche gbasara ofu eh, ihe onyonyo m kili abalị abụọ gara aga ka m fụrụ ihe onyonyo a mana enwetarọ m oge ịpụta bịa eh, kwuo maka ya ya bụ enwere ife onyonyo m fụlụ ebe nwa okorobịa igbo nọ na-etiwa n'efere mba ụwa ee rapụ maazị nnamdị kanụ ma ị rapụrọ ya gịnị wee mee na be anyị m sị gị gịnị wee mee ịma na a na-ekwu ya dịka a na-agwa unu na ndị ala jizi maka nwanne anyị nwoke maazị nnamdị kanụ wee na-emebi anị igbo unu a na-asị maazị nnamdị kanụ ghọtara ebe ọ nọ ghọta ihe mere o ji nọrọ ebe a ihe mere o ji nọrọ ebe a bụ ka anị igbo anyị dị mma ọ bụrụ ọ nọrọ ebe a maka anị igbo dị mma gị bụ onwe gị isi na-adịrọ mma ala na-awị ị bịa na-emebi anị igbo ahụ o ji wee nọrọ ebe a na-ata afụfụ maka afụgo m na ọtụtụ n'ime unu isi adịrọ unu mma ala na-awị unu ife maazị nnamdị kanụ ji nọrọ ebe ahụ ọ nọ taa maka ọ chọrọ ka oke nke ruru gị gịwa nọ na efere mba ụwa na-etigheri na-ekwugheri ekwugheri ka oke nke ruru gị wee ruru gị n'udo ka ndụ gị dịrị gị ị nwee ike inweta oke ruru gị n'aka mana ị ma nghọta ya maka oke mkpụrụ mmiri na-enye unu nsogbu onye ṅụsịa mkpụrụ mmiri ọ bịa efere mba ụwa na-ekwu na-ekwugheri ebe anyị ma na ị nwere ike a ị ya-eji mee gịnị wee mee gịnị jebe Abuja ka ebunehu ndị kpa atụrụ gara ebe ahụ ebe maazị Nnamdị Kanụ nọ gị na ndị otu gị ejebe jee je kpọnata ya a kụọla unu aka mana ị ma mme ya ị ma mme ya ife ị ya-eme bụ ịbịa bịa na ndị nne nna anyị ha na ndị nna nna anyị ha nọ kagoro nka taa gị afụfụ ụwa na-enye nsogbu ị na-akwanyere ha ọkụ na-egbu ha na-eme ndụ ọ na-afịarụ ha ahụ bịa ụmụ okorobịa ndị a na-eme ihe a dịkwe na adụ dụọnụ onwe unu ọdụ na unu ada emeta ya unu ada emeta ya ma ncha hmm? ife maazị Nnamdi Kanu ji nọrọ ebe a bụ ka anị Igbo nọrọ n'udo ọ bịago n'ihe onyonyo wee kwuo onye isi gị na ya chọrọ ka anị Igbo dere jụụ gịnị ga-eme gị na-ama erube isi na ihe ahụ ọ gwara gị ebe ị sị na onye isi gị ị sị na onye isi gị ihe ahụ o kwuru n'ọnụ ya gịnị mere ị ma nrube isi ị ma nrube isi maka oke mkpụrụ mmiri na-enye gị nsogbu isi adịrọkwa mma rie na adụdụ nụ onwe unu ọdụ ụmụ okorobịa ndị a eh? anụgo m na ọtụtụ n'ime unu ihe unu na-eme na-epiogharị n'ụlọ akwụkwọ secondary school na-achọ ụmụaka na-agbagasị ha asị ụmụaka pụta nwụrụ ha otu a gburu ha dobe ụmụaka igbo na-enwe ihe ha ghọta anwụrụ ha egburu ha dobe otu a tọgbọ ha unu anọ n'efere mba ụwa na-ekwugheri ekwukwe m ya ọzọ maazị nnamdi kanu ọhamadike igbo ji eme ọnụ nwere ihe mere o ji nọrọ ebe ahụ ọ nọ ọ ghọtara ọchịchị nnwere onwe ọ na-adọ ọ ghọta na ndị ji ya bụrụ ndị a na-ene anya na ọ ndị ji ya ọ ghọta na ọtụtụ ndị arụrụ anị nwere ike iji maka ya wee bịa mebie anị igbo o wee pụta n'efere mba ụwa sị gị gị bụ nwa okorobịa gị bụ nwa agbọghọbịa eh, na-ekwugheri sị gị gịnị gị dere jụụ rapụ anị igbo ka udo dịlị ya ka ọganihu na-aga n'anị igbo ka ndị mmadụ nwee ike ịnakpu n'abalị larụ ụla mana ịma nne ya ịma nne ya maka unu ṅụsịa mkpụrụ mmiri ntị echi unu isi unu arụ unu ka isi akị unu abịazie n'efere mba ụwa na-ekwugheri ekwukwe m ya ọzọ rapụnụ anị igbo rapụnụ ndị nna anyị ha na ndị nna anyị ha ka ha nwee udo ha ataga afụfụ rapụnụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto ka ha nee uru ha ga-abara onwe ha mee ihe ha ga-abara onwe ha wee mepụta n'anị igbo ọ bụlụ aka ọlụ ha mụọ otu a ka unu si kwugide ori ntọ mmadụ akarịa n'anị igbo ihe a na-adịghị anụ anụ n'ala igbo mgbe maazị nnamdi kanu nọ unuwa ka unu ha fụta n'efere mba ụwa na-ekwu unu ga-emekwe nke ọ unuwa bidoro ya ọ unuwa bidoro ya ọ dịgokwa ka arọ jugu na olu since ọnwa gara aga unu achọrọ ibido ọzọ ndị nna nna anyị ha ndị ichie ha ga-ama unu ikpe maka ama m na ụfọdụ n'ime unu sị na unu ada aga ụka chineke anyị bụ onye obi ebere ee eh, mana ndị niile igbo ji biri ga na-ama unu ikpe otu unu si wee na-akwafu ọbara ụmụ ndị igbo na-eme ka ala igbo bụrụ ebe na udo na aṅụrị na-adịghọzi maazị nnamdị kanu ọ ga-apụta ee ọ ga-apụta mgbe ọ ga-apụta anyị amarọ mana anyị ma na chukwu oke abịama dinyere gụnyere nwata ọkụ ga-enye ya ihe ọ ga-eji wee were ya ọkwanụ ozi ka eziri ya ihe a ọ ya-agacha ozi a nata n'udo na arụ ike anyị na ya esoro ṅụrịa ekenekwa m ụnụ ndị Igbo njem ọnụ